Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, sraith 10, Laethanta Saoire. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Tenerife, airgead. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 Bhí triúr cara, Deirdre, Máire agus Edel, ag dul ar a laethanta saoire go dtí Tenerife. Fuair siad taxi go dtí aerfort Bhaile Átha Cliath. Thug Deirdre an t-airgead don tiománaí taxi. Slide 4, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 1 Bheartaigh triúr cara, Deirdre, Máire agus Edel dul ar laethanta saoire chuig Tenerife. Fuair siad taxi chomh fada le haerfort Bhaile Átha Cliath. D'íoc Deirdre as an tiománaí taxi agus ghabh siad ar fad buíochas leis. Bhí sceitimíní orthu agus iad ag smaoineamh ar na laethanta saoire a bhí amach rompu. Slide 5, Pictiúr 2 An t-aerfort ciúin, na heitiltí amach, pas bordála, d'fhág siad na málaí. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2 Bhí an t-aerfort ciúin an mhaidin sin. Ní raibh a lán daoine ann. Chuaigh na cailiní go dtí na heitiltí amach. Fuair siad a bpasanna bordála agus d'fhág siad na málaí ag an deisc. Bhí an fear ag an deisc cairdiúil agus cabhrach leo. Slide 7, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 2 Chuaigh siad isteach san aerfort agus lean siad na comharthaí go dtí na heitiltí amach. Chuaigh siad go dtí deisc na heitilte. Bhí ríméad an domhain orthu leis an tseirbhís cabhrach cairdiúil a fuair siad ag an deisc. Fuair gach duine acu a bpas bordáile agus fágadh na málaí ag an deisc. Slide 8, Pictiúr 3 Siopa caife, ag brionglóideach ar an aimsir agus ar an ngrian, sceitimíní an domhain orthu. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3. Nuair a bhí na cailíní réidh le gach rud, cheannaigh, chuaigh siad isteach go dtí siopa caife i gcomhair cupán caife. Lig siad a scíth ann agus thosaigh siad ag brionglóideach ar an aimsir, ar an ngrian agus ar an trá álainn a bheadh i ndán dóibh. Bhí sceitimíní an domhain ar an triúr acu. Slide 10, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 3 Bhí am sa bhreis ag na cailíní. Mar sin, bheartaigh siad dul isteach chuig siopa caife i gcomhair cupán caife. Bhí an triúr acu ag smaoineamh agus ag caint faoi na laethanta saoire. Bhí siad go léir ag smaoineamh ar na tránna báine agus ar an aimsir iontach a bheadh orthu i gceann cúpla uair an chloig.

Bhí an aimsir go hálainn ann. Bhí sé an-te agus bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Taobh thiar den árasán bhí linn snáimhe, cathaoireacha gréine agus scáthanna gréine. Slide 13, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 4 Baineadh geit astu nuair a shroich siad a lóistín i dTenerife. Bhí an t-árasán go hálainn. Bhí linn snáimhe príobháideach acu taobh thiar de. Bheidís in ann luí faoin ngrian ar na cathaoireacha gréine chomh maith. Níos tábhachtaí fós, bhí scáth gréine curtha ar fáil dóibh freisin chun iad a chosaint ó bhaol na gréine. Slide 14, Pictiúr 5, Ar an trá, ag imirt eitpheile, ag luí faoin ngrian, ag léamh, ag snámh, ag seoltóireacht. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Bhí gach duine ar an trá sa phictiúr seo. Bhí cluife mór eitpheile ar siúl. Bhí daoine eile amuigh san fharraige ag snámh nó ag seoltóireacht. Bhí daoine eile ar an trá ag léamh agus ag luí faoin ngrian. Slide 16, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 5 Chuaigh siad go dtí an trá níos déanaí an lá sin. Ba thrá álainn gainmheach í, a bhí lán le turasóirí eile, Bhí gníomh ann do ghach duine. Bhí daoine áirithe amuigh ag snámh nó ag seoltóireacht san fharraige, d'fhan daoine eile ina luí faoin ngrian ar an trá, bhí cluiche eitpheile ar siúl do dhaoine eile a raibh an fuinneamh iontu páirt a ghlacadh ann. Ba iontach an lá scléipeach gníomhach é. Slide 17. Pictiúr 6 Áthas an domhain orthu leis an mbéile blasta, an dioscó, soilse ildathacha, ceol. Slide 18, Abairtí simplí do Phictiúr 6 Chuaigh na cailíní amach i gcomhair dinnéir an oíche sin. Fuair siad béile blasta agus bhí áthas an domhain orthu faoi sin. Ina dhiaidh sin, chuaigh siad go dtí an dioscó. Bhí atmaisféar iontach ann. Bhí soilse ildathacha ann chomh maith le ceol iontach. Bhain siad an-taitneamh as. Slide 19, Forbairt foclóra ar Phictiúr 6.

Ba iontach an dioscó é agus thaitin an oíche thar cinn leis na cailíní ar fad. Slide 20, Ceisteanna Samplacha Slide 21, Ceisteanna Samplacha Cá raibh na cailíní ag dul ar a laethanta saoire? Céard a bhí á dhéanamh ag na cailíní ag an deasc i bpictiúr a dó? Cad a rinne na cailíní nuair a bhí siad ag fanacht ar an eitilt? Céard a bhí ar fáil dóibh taobh thiar dá n-árasán i bpictiúr a ceathair? Céard iad na rudaí difriúla a bhí ar siúl ar an trá? Cén sórt atmaisféir a bhí ag an dioscó i bpictiúr a sé? Sin deireadh an cheachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat!